Ba éacht nach beag é gaisce mná na Mí i 2021 nuair a chuireadar stop le hÁth Cliath agus a bhfeachtas cúig craobh as a chéile a bhuachaint. Bhuadar arís é i 2022 ach d'éirigh le hÁth Cliath teacht chucu féin agus é a bhuachaint i 2023. Ach tá an dá fhoireann tar éis briseadh croí a fhulaingt idir an dá linn. Breac le peileadóirí agus réalta den scoth, léirigh Áth Cliath agus an Mhí a ndíongbháilteacht le linn na craoibhe, lena n-áit a dheimhniú sa chluiche ceannais. Cioca foireann a bheadh buacach in Ardán Uí Ógáin i mbliana? Bhí Brian Tyers 's Michelle Ryan i bPáirc an Chrócaigh do Chluiche Ceannais Sinsear Craobh TG4. Seo Mary Kate Lynch, faire Niamh Hetherton, anois mar sin Carla Rowe. An gaisce a dhein sí déanach an lá deireanach agus tá an trasnán buailte agus Robyn Murray, beidh sí buíoch nach bhfuil san gafa thairsti isteach an chéad teangmháil aici. Níl sé thar mholadh beirte. An Mhí fé bhrú arís. deacair spás a chruthú. Tá mé ag iarraidh Hannah Tyrrell a bhraistint agus is í seo an tsáinn. Is í in eireaball na gluaiseachta go hálainn thairis an trasnán. D'iarraidh an sciath cosanta a thástáil. Duggan ag titim gairid agus Abby Shiels gan í dul sa tseans. Briseadh fachta aige Orlagh Nolan. Sin é ráta oibre an-tábhachtach agus le feiceáil ón dá thaobh Orlagh Nolan a bhí ann chun an tseilbh sin a fháil tar éis an an bloc amach. Durkinson, tá na talúin aige Hetherton agus tá Carla Rowe ar fáil istigh aige Bleá Cliath, Mary Kate Lynch ag dul isteach láidir. Tá calaois déanta ansan aici buntáiste go dtí Nicole Owens agus tá cúl fachta aige Bleá Cliath. Do thug Gus Chapman buntáiste dóibh, buille láidir buailte. Agus caithfimid moladh a thabhairt do Gus Chapman mar é sin. Gan amhras rinneadh calaois ar Carla Rowe. Seo an buille a fuair sí ó Mary Kate. Lean an imirt ar aghaidh. Bhí sí in ann an pas a chur trasna go dtí Nicole Owens agus é sin a stiúradh isteach sa líontán. So an an tábhachtach do do Áth Cliath atá siad tar éis 1, 2 a aimsiú laistigh de 7 nóiméad. Anois tá Hannah Tyrrell bogtha isteach, preabadh na caide ansan ag cruthú deacrachtaí do Karla Kealy, Kate Sullivan. an luas agus na gcúl. An babhta seo déanfaidh pointe an gnó agus pointe ana shlachtmhar. ana ana dheas ó Kate an t-am sin agus is í Karla Kealy atá, an jab atá aici ná í a leanúint agus í a stopadh. An-deacair. Mar sin, Emma Duggan fágtha thuas aige contae na Mí ach an chuid eile ar fad díobh ar dualgas cosanta. Carla Rowe tagtha istigh laistigh de Mary Kate Lynch ag rince tríthi. Beidh sé sin out mar scór pointe ach bhí báide ar a toil aici. Gan amhras, bhí cúl ann, bhí deis ar chúl ann gan amhras but féach air sin mar ar ó thaobh clisteachta. Chonaic sí an bhearna a bhí idir an dhá chosantóir sin. Ambasadóir don bhfeachtas 'Is mise Uimhir 17 Niamh Crowley', Landau Kleffner Siondróm aici, titimeas ach tá sí saor as san le 10 mbliana anuas ach tá sí ina hambasadóir ansan ag an bhfeachtas. Duine as gach seachtar déag a mbíonn sé aici. Orlagh Nolan, Mar a dúirt seisean na páirce go dtí seo cé an réad aerach art an babhta san? Fuílleach cinnirí acu le ceart ach tá dúthracht agus díograis Bhleá Cliath in uachtar fé láthair. Cic amach tógtha aige Martha Byrne agus láithreach arís Eilish O'Dowd. Ar an ionsaí anseo Shauna Ennis fé bhrú aici, coiscéim ana-dheas i leataobh Niamh Hetherton! Níor scóráil sí an ceann deireanach mar bhí buntáiste á thabhairt an babhta so rogha sa bpointe sa líontán aici. Ó cad é mar chríoch isteach sa líontán. Cic chomh cumhachtach sin, ní raibh sé éasca ar chor ar bith é sin a stopadh, féach air sin, but bhí, ní raibh éinne timpeall uirthi. Gan aon scór fós ón imirt acu, pointe tábhachtach ansan ag Emma Duggan, trí nóimeat go leith le dul, ach siad na tacaitheoirí sna geansaithe gorma atá ag ceiliúradh den gcuid is mó tráthnóna. Kerrie Cole ansan os do chionn ar an mbóthar faoi isteach in sa gcluiche Ciara Smyth, gheobhaidh Kerrie Cole an ceann so thar n-ais arís gafa laistigh de Eilish O'Dowd. Má tá an doras iata Emma Duggan, sin é an chéad scór ón imirt do chontae na Mí tráthnóna. Sin é agus an séú ceann atá faighte ag Emma Duggan, an chéad cheann ón imirt mar a luaigh tú agus seo, éist leis an slua sin. Anois ní ceann fuirist é seo do Emma Duggan agus é buailte gairid aici. Chomh fada le Vikki Wall anois. Deis aici siúd agus tá an t-aicsean déanta agus an bhfuil aiséirí i ndán dúinn anseo? Sin é an scór ó Vikki Wall, a céad scór faighte aici inniu agus an-chomhimirt idir í féin agus Emma agus caithfidh moladh a thabhairt do Emma, cúpla cinn a bhí curtha amú sa chéad leath. Faighte arís aici mar sin. Agus Megan Thynne ag iarraidh í a choimeád lasmuigh de, Kate Sullivan, ruathar deas déanta aici siúd chun bearna dh'oscailt do Nolan. Mar sin, ardaithe isteach sa spás aici, Niamh Hetherton ag teacht, bhí rogha ón dá thaobh, Hannah Tyrrell, coisíocht, leataobh, ana-dheas, an pointe go hálainn. Agus cad é mar ghluaiseacht agus mar tuiscint agus foighne freisin. Orlagh Nolan, Is aoibhinn liom an bealach gur choimeád sí seilbh na liathróide. Ach tá craobh eile le buachtaint anseo tráthnóna agus Éilish O'Dowd isteach go dtí Kate Sullivan, Mary Kate Lynch fé bhrú aici siúd. Pointe, ceathrú ceann inniu aici. Sin é, pointe, ach deis ar chúl a bhí ann gan amhras ach tá sí agus Áth Cliath sásta. Rud éigin eile a chur ar chlár an scóir. Anois tá seans anseo ag Ciara Smyth, bhfuil sí chun tabhairt fé phointe agus is pointe breá é sin ag Ciara Smyth do Chontae na Mí. Sin é agus sin an buntáiste a bhaineann le iad a sholáthrú níos tapúla i ndáiríre agus sin mar a rinne an Mhí Mhicí ón chic saor sin. Fonn orthu gluaiseacht chun cinn agus Ciara Smyth, ach an sórt ruda atá á gcrá agus á gciapadh, pasanna ná fuil cruinn agus seo chugainn Hetherton ag teacht laistigh, tuigeann siad go ndéanfaidh ladhar pointí an beart agus tá ceann eile faighte ag Hetherton. Ní haon trucail a thabharfaidh den bpáirc Hannah Tyrrell, déanfaidh sí féin é! Ag gríosadh na n-imreoirí eile, Sinéad Goldrick agus barróg tugtha aici do Hannah Tyrrell. Fair é seo mar ómós. Agus nach tráthúil nár ghá an trucail gur féidir léi siúl. de pháirc na himeartha. Bleá Cliath agus Laura Grendon siar anseo go dtí Carla Rowe. Dheas di a bheith beagáinín níosa chóngaraí lena ciotóig go healaíonta ag an gcaptaen. Sin é agus thuig sí díreach nuair a rinne sí teangmháil leis an liathróid sin go raibh sí chun dul thar an trasnán ach nach deas é sin nuair a tharlaíonn sé duit. Féach ar sin, an choisíocht. An dlaoi mullaigh curtha ag captaen Bhleá Cliath a fuair an dá scór deireanach ar thaispeántas iontach, thar a bheith cuimsitheach agus tá an seachtú craobh buaite acu. Ní rabhadar ag brath ar Hannah Tyrrell tráthnóna, bhí Kate Sullivan ar fheabhas, bhí Orla Nolan go hiontach do scóráil na tosaithe ar fad ón imirt. Agus chun na fírinne a insint ón gcéad neomat ba léir go raibh díograis iontu, go rabhadar i mbarr a maitheasa agus go mbeadh sé deacair ar chontae na Mí teacht idir iad agus corn Brendan Martin. Agus corn Brendan Martin ardaithe chun na bhflaitheas aige captaen Bhleá Cliath, I am absolutely delighted.